anthu amachoka kumpoto kukagula malo ku blantyre ena from blantyre to lilongwe komanso aku lilongwe anagula malo ku blantyre chakwera atalowa pa mpando mafumu amalanda malo pa central region amaletsa mtumbuka, mlomwe kapena mngoni kugula malo. Mwachitsanzo, famu ya Honorable Chimwemwe Chipungu anayilanda. Akuti ndi mlomwe sangakhale ndi malo pa Central Region. 36 acres ya Norman Chisale anayilandanso. Mafumu anayigulitsa kawiri. Anthu anamangapo nyumba. MCP ndi Chakwera kumangoyang'anira. ndiye boma litasintha 16 september norman chisale anapita ku khoti kukadandaula
magalimoto awa ndi amene wabwera nawo chisale ndi anyamata atchetcha chimanga chonse pansi akuti malowa ndi awo that was good development akuluakulu blantyre mzuzu mangochi kuli anthu ambiri ochokera pa central region palibe analanda malo koma wina akagula kuseriwa mchinji ikumakhala nkhani ndiye mukugulisiranji munthu sangalande malo amene anagulisa kale umenewu ndi ufiti lazarus chakwera anagula nyumba ku namiwawa chisale ndi uyo norman chisale he's very far though I'm trying to zoom him koma ali patali kwambiri moti chimanga chonse chimene chinali uko achotsa nyumba izi akuti zili m'malo mwake achotsa honorable chipungu analandidwa famu kuseriwa mchinji hrdc sinalankhulepo m'malo mwake akudzudzula chisale potenga malo ake ndaona magalimoto a khoti mzimayi uja akunena kuti achisale ndi awa ali apo magalimoto amene amaloza ndi akhoti anafika kumaloko ndikugamula kuti chimanga chichetchedwe nyumba zigumulidwe ndangodandaula za fetereza amene ndathirayo ndalama zonse zimene tapanga spend apapa akuti it doesn't concern him ngati tikufuna tipite ku smart a smart iwo they should repay us back you cannot compare malawi congress party chipani cha ng'ona ndi achewa achewa ndi anthu amtendere mungafanizire bwanji ndi chikangawa chipani choyipa the party is very bad so you cannot compare with a tribe ndimanena mbuyomu anthu akusalima mchinji kasungu lilongwe city salima nkhotakota anavotera dpp ambiri ndi achewa kodi mcp imanena kuti ayi achewa ndi chikhalidwe yes achewa ndi chikhalidwe koma mcp si chikhalidwe yayi mcp ndi chipani choyipa amalawi sanachikonde 2020 anawina chifukwa cha chilima 1964 anawina chifukwa cha atonga let's say the fact here the moment anayamba kutenga chipani ndikuchiyika ku mtundu amangoluza chisankho so today tikunena kuti achihana amanena chipani let us clarify tiuzeni mawu a chihana amene anatchula achewa chihana sanatchule mchewa amachita clarify chipani chimenechi chachikangawa kuti chipani chimenechi ndi choyipa chimaba fertilizer panopa ali kwa amawo akulima soya azebulon chilondola ananyoza dpp 2022 anapita ku thyolo akulima nandolo same applies with chihana what is the difference
anthu aja ali kwawo kwa amawo tsopano aulima soya feterezaso akawamana
anthu aku central region amamukonda apm chilungamo tinachiona pa 16 september anthu anavotera dpp kodi mcp yo inali kuti achewa anayisiya osayivotera and they are claiming themselves akuluakulu achipani ndikumanena kuti ayi chipani cha mcp is connected with achewa there is no connection between mcp and achewa let us say the fact here amene anayambitsa chipani cha mcp ndi orton chirwa amene anali mtonga ngakhale maina a kamuzu chendawaka kamuzu ndi maina achitumbuka 2009 achewa anavotera dpp 2014 panali achewa ambiri amene anavotera pp 2025 mwazionera nokha achewa avotera dpp ndiye wina akubwera maso muli gwa akuti ayi mcp is connected with achewa Achewa ndi mtundu. How can it be connected with Chikangawa? Anthu aja ali kwawo kwa amawo tsopano. Aulima soya. Feterezaso akawamana. Anthu a MCP ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri. Chifukwa amazitenga uchewa kwambiri kuyerekeza ndi ena. Mchewa mmene alili Atupele Muluzi is a Chewa. atupere ngati ali wa udf iwo amanena kuti ameneyu si mchewa same with enok chihana chifukwa ndi wa aford is not a chewa that's mcp amayiwala kuti mchewa ndi mtundu si chipani ayi chikanakhala chipani anthu akusalima kasungu nkhotakota mchinji lilongwe city some part of dedza akanavotera mcp chifukwa ngati mchewa chili chipani chakwera sakanaluza pa central region chimene chapangisa kuti chakwera aluze ndi central region ndiye musabwere lero chisankho tapi- ta- tasankha kale before election mumanena kuti achewa onse nda mcp after election zaoneka kuti achewa sa mcp ya lero chihana akunena mcp inu mukuti akunena achewa how it is connecting there is no connection between blood party and achewa achewa ndi mtundu waukulu kwambiri kumalawi kuno ndi umene umawinisa chipani cha dpp chipani cha dpp ngati chimawina ndi achewa there was john tembo amene amazitenga uchewa kwambiri 2009 anagwetsedwa ndi dpp aliyense akudziwa zimenezi pa central region panatuluka ma mp ochuluka kwambiri a dpp kodi achewawo anali kuti they were the ones who voted for bingu 2025 anachita hayala mafumu andodo akuluakulu amayankhula ma public rallies kuti ife tikavotera chakwera sitikufuna president wa chigawo china achewa anawatsutsa chifukwa achewa simafumu achewa ndi mtundu tinaona pa 16 september achewa from salima kasungu mchinji lilongwe city nkhotakota anavotera dpp lero ali kunja kwa, kwa boma akulima soya fetereza tawamana ndi akubwera akumati ayi achihana akunyoza achewa kodi inu mukamvetsera mu speech ya honorable enok chihana anatchula mtundu mu mbiri ya dziko la malawi kulibe chipani chimene chinawina chifukwa cha mtundu 1989 kamuzu anathamangitsa atumbuka kuchokera kumwera central region anawachita deport ku northern zinabweretsa mkwiyo mcp inadana ndi anthu akumpoto 1994 analuza chisankho lazarus chakwera popanda southern region ndi northern region sakanakhala president mu 2020
mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo dr chakwera ndi ine tizaponderana kuti wina akhale president zaka 5 Kenako winanso akhale president zaka 5. Malawi Congress Party ikanatengera chitsanzo pamenepa chifukwa akapitiriza za mitunduzi kumanena kuti mcp is connected to this tribe mudzalamulira dziko 3030 akuluakulu history is the best teacher
akuluakulu ndi m'dambo mozimira moto moto wayatsa chakwera kulibenso dambo lina komapita munthalika kulibe Ndiwo, ndiwo, iwo ali busy akuti, a, wakula. Eee, wakula. Ndi wokalamba. Kodi ifetu wa, tifuna iwo azikanyamula miyala? Tifuna akalime ku munda wa munthu? Tifuna akalime ku munda wa Chakwera? Akachite ganyu kwa Chakwera? Inuyo accomplished constitutional lawyer ku America tinali limodzi. America imakudziwani, Britain imakudziwani, China imakudziwani. Nde tidandaula akapuku achabechabe awo. Ah!